aw ni yakuma ne ni manɔw sunkalo hakilina ɲuman dili daminɛna i dan ye k'a bila i ka favori la walima i b'a arinjistere i kunna waasa ni sunkalo daminɛna dɔrɔn an bɛ kɛɲɛ n'a ye an bɛ farini kari tɛntɛn n'a sɔrɔla aw ka du ka bon i bɛ se ka taa kilo kelen kilo tilancɛ nka ne ye ka i hakili jigi ka hakilina ɲuman d'i ma farini mana kɛ cogo cogo an b'a tɛntɛn dɔɔni an bɛ kɔgɔ dɔɔni k'a la o kɔfɛ an bɛ levure chimique k'a la u ka fununan min bɛ yen nɔ n'a bɛ kɛ gato la tan an b'o fara kan ka n'o ɲami ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka n'a ji don ji min kɛtɔ filɛ nin y'a la an fɛ tantɔ ne ka ji in bɛ komi i n'a fɔ mililitiri kɛmɛ nka a k'a dɔn k'a fɔ ko fariniw ji min cogo tɛ kelen ye i b'a k'a la dɔ dɔɔni waasa a ji kana na taa dansago i bolo komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an y'an ka farini gosi kosɛbɛ fo k'a don ɲɔgɔn na Nin waati selen in na an b'an ɲɛ kekuya waasa an ɲɛ k'a jiko jateminɛ o kɔfɛ an b'a datugu k'a bila kɛrɛfɛla la miniti damadɔ o miniti damadɔ kɔnɔna na an bɛ tulu dɔɔni k'an ka da la a kɛra sogo de ye o a kɛra sɛbu de y'i bolo i b'o kɛ da in kɔnɔna na i bɛ kɔgɔ dɔɔni k'a la o kɔfɛ i b'a ɲaami ɲɔgɔn na i kana na tulu caya dɛ n'i y'a tulu caya dɔrɔn n'an y'a k'an ka pati kɔnɔ a bɛ ɲɔgɔn bila an ka pati kɔnɔ i b'a tulu kɛ dɔɔni ye dɔrɔn an bɛna na kasatigɛlanw susu ɲɔgɔn na Kirimugu dɔɔni, koriyandiri ani puwavurukisɛ, an b'olu susu ɲɔgɔn na kosɛbɛ. N'a sɔrɔla ko nafɛnmugu wɛrɛw b'i bolo, i bɛ se k'olu bɛɛ fara a kan, sabula mɔgɔw ka gu tɛ kelen ye. Olu susulen ɲɔgɔn na, an bɛn'o kɛ an ka sɛ in na, ka na an ka sɛ don ɲɔgɔn na kosɛbɛ. An ka sɛ donnen ɲɔgɔn na kosɛbɛ, an bɛna marinadi vɛriti k'a la, n'o ye marinadi binkɛnɛ ye, ni wɔlɔfɔw ko ko nɔkɔs. ale video kɛlen caman bɛ n bolo n'a sɔrɔla i m'o ye i bɛ don n ka rezo sosiyo kɔnɔna na i b'a video kɛlen sɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ n'a ji jigira wagati min na k'a ji ja an bɛ sɔrɔ ka na poivron tigɛlen k'a misɛnya ani jaba tigɛlen k'a misɛnya an bɛna olu k'a la k'a kolo faga dɔɔnin dɔrɔn komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ja la cogoya min na an ka jaba an'an ka poivron olu kɔni kolo fagara sa dɛ an b'ale bila kɛrɛfɛ a ka suma dɔɔni an ka pati filɛ nin an b'a don ɲɔgɔn na dɔɔni ka sɔrɔ ka n'a tigɛ k'a kɛ kun ye kun min bɛ bɛn an yɛrɛ sago ma o kɛlen kɔ an bɛ sɔrɔ ka na mozarela da kɔnɔ fɔlɔ i bɛ mozarela fɔlɔ de da kɔnɔna na o kɔfɛ i ka sɛ walima sogo i bɛ sɔrɔ ka na o da o sanfɛla la ka sɔrɔ k'a tugu ɲɔgɔn kan nin yɔrɔ kɔni min selen filɛ nin yɔrɔ min pati fila bɛ tugu ɲɔgɔn kan a b'aw jija pati kana na giriya kosɛbɛ n'i y'a kɛ ko pati giriyara dɔrɔn o yɔrɔ b'a fɔ k'a tɛ mɔ nka n'a sɔrɔla furu don baasi den kelen t'a la nka komi aw yɛrɛ y'a ye ne tɛna n ta in kɛ furu la a bɛn'a ye ja fɛ sisan i b'a to o yɔrɔ pati ka fɛgɛya waasa n'an bɛ k'a yiran a ka se ka mɔ n bɛna kelen wɛrɛ kɛ ja fɛ sisan waasa a ka se k'a faamuya ani fana i bɛ tulu dɔɔnin kɛ i ka planche la dɛ a nunkun yɔrɔ minnu bɛ tugu ɲɔgɔn na dɛ i b'i jija o yɔrɔ nunkun o ka fɛgɛya kosɛbɛ waasa n'an bɛ k'a yiran o yɔrɔ ka mɔ yanni yɔrɔ tɔ ninnu kɔni olu mɔ man gɛlɛn fiyewu nka minnu bɛ taa nɔrɔ ɲɔgɔn na ka da ɲɔgɔn kan dɛ olu de b'a fɔ kuma dɔ la k'a bɛ bari i bolo dɔɔni nka i yɛrɛ b'a jate minɛ dɔrɔn i n'a fɔ aw bɛna a ye ja la cogoya min na ni nungu giriyala an b'a ye ne y'a nin tigɛ ka bɔ a la k'ale bila kɛrɛfɛla la wa n'a kɛra k'a ma ɲɔgɔn minɛ kosɛbɛ i bɛ se ka farini dɔ nɔɔni ka o ni da dada la waasa a ka se ka nɔrɔ ɲɔgɔn na ka ɲɛ nka ne ta in ma se o bɛɛ la nin min dilantɔ filɛ nin an fɛ tantɔ n'a sɔrɔla furu b'i bolo i bɛ se k'a don furu kɔnɔna na nka ni furu t'i bolo i bɛ se k'a yiran tan cogoya in na i bɛ tulu dɔɔnin dɔrɔn kɛ pɔli kɔnɔna na k'a nin yiran tantɔ a bɛ mɔ yɔrɔnin kelen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a bɛɛ selen filɛ nin filɛ nin ka kelen dayɛlɛ waasa a k'a dɔn k'a fɔ k'a kɔnɔna bɛ mɔ yɛrɛ de nka i tɛ tasuma caya a kɔrɔ dɛ i bɛ tasuma bɛrɛbɛn Nin min dilannen filɛ nin an fɛ tantɔ a bɛ se ka akɔnpaɲe ni salati ye pomme de terre ani fana a k'a lajɛ a ka vinɛgɛrɛtinin dɔ dilan kɛrɛfɛla la o vinɛgɛrɛtinin in na sa an b'an jija fana ka mayonɛzi dɔɔni k'o la k'an sen jɔ ka don wɛrɛ makɔnɔ aw bisimila